onye na-ekwu okwu mgbe m na-eme speech ma na ọya ebe enye ya speech enye ya microphone ka o kwue maka na ikwu okwu adịrọ easy biko tata ndị nze na ọzọ kpọrọ anyị wee sị anyị nwa bụ ụmụ nwanne fa na ndị enyi fa na ndị ikwu na ibe fa bịa na fa na-awa ji na na-ege ntị na fa na-awa ji fa wasịa ji ka anyị soro fa lie ji ọ bụ ife anyị bịabara anyị wee bịa anyị wee fụ na ife niile na-aga n'usoro ya achọrọ m iji ohere a wee kọwalụ ụfọdụ amarọ biko okwu delenụ I'm talking apụtara m n'ọgọ nwoke When I'm talking, you are talking. You are disrespecting me. Okwu adịrọ easy. Can people get the audience now? Ndị nze na ọzọ because I believe unu na-eme. Get them on ntị. You guys invited us n'ịwa ji na ili ji in the olden days ife eji wee mara igbo bụ the product fa mepụtara in the year and ife a na-emepụta bụ ji weta ji ka eji ama onye bụ ọgaranya among them onye ọba ji ya where you keep the yam jụrụ eju wụ ọgaranya ọ bụrụ na ị bụ ọgaranya in those days e nye gị university ka ị bụrụ nze na ọzọ so nze na ọzọ abụrọ an institution for the poor people it's for the rich and the privileged among the Igbo community The meaning of nze na ọzọ when you say nze included ndị ichie na ndị ọzọ na-ege ntị what they did today in the olden days ndị nze na ọzọ you are not paying attention unu na-ekwu okwu na-akpa nkata all is so disrespectful and I don't play that yeah biko na-ege ntị the idea ife unu na-eme tata most of you may not know ife unu kpọrọ anyị bụ na chukwu goziri unu unu wee kọta ọrụ ndị lọya kpeta ego ndị dọkịta lụta ọrụ ndị nọọsụ lụta na ji unu juru eju anyị bịa soro unu unu waa ya ka anyị lie ọ ife unu invite anyị anyị bụ ndị otu unu wee bịa ka anyị soro unu rie ji a unu na-awa today so ọ ya adịrị unu mma Igbo amaka our tradition will continue anyị ebe ọ bụla anyị nọ na in the world we celebrate ourselves that's what we are doing today akwa ntị ka agwakọ unu maka ndị nze na ọzọ awụ m ichie akara m mma n'ile ewepụtara m ile m wee bụrụ ichie aka m mma awụ m onye nze ewepụtara m ile m aka m mma wee kasịa m mma wee sị na m anya na-atụ asị na m ga na-ekwu eziokwu if it will cost me my life I have to say the truth ọ ya bụ the meaning m wepụtara mma aka m mma n'ile wee bụrụ onye nze wee bụrụ ichie so biko okwu dịele nne ndị a na-eme mkpọtụ ịkpọpụta ya kịta ọgbara ọ dịka ọ bịara ịṅụ mmanya kunu elu down listen bikonu ndị nze na ọzọ bụ traditional holder of our culture

unu si eme ya ọ ya adịlị anyị mma ndị Igbo a na-ekwo ka ekwogbuo anyị all over Nigeria mana Chukwu kere anyị kesịrị anyị ike i nee anya these days a na-agwa gị na eji eli ji na Germany na-eli na Italy na-eli everywhere this is to show you how strong Igbo man is onye Yoruba nwere culture ya ọ dụrọ na London ọ dụrọ na America ọ dụrọ na Germany onye Awụsa nwere culture ya ọ dụrọ na Germany ọ dụrọ na America ọ dụrọ na London mana culture Igbo spread all over the world let me tell you let nobody deceive you we are unquenchable you cannot stop us Chukwu kechara anyị kee ndị Igbo strong so ife anyị ndị nze na ọzọ na-eme tata anyị dị very happy it is our culture ife ahapụlụ anyị na ani Igbo

kụọrọnụ ya aka yes biko enwere omission unu gee ntị ihe niile Nnanyere Ọfọ kwuru wụ eziokwu gbasara ndị nze na ọzọ but e nwere nke ọzọ Igbo mmamanụ geenụ ntị o ihe ejikwa mara ndị nze na ọzọ ọ wụ ịlụ ọtụtụ nwaanyị ihe eji makwa ndị nze na ọzọ gịnị ịlụ ọtụtụ nwaanyị biko unu ga-agba mbọ ndị Igbo atawala ahụ na-alụ ọtụtụ nwaanyị o Igbo kelenu thank you yes eh, biko aga m ekwere m ekwere m nghọta o kwere m nghọta na e nwere ndị anyị kpọrọ oku n'oge mbụ ọ wụ na ha nọ na traffic mmadụ dị ka chief injinia nnadi iwuoha oke azụ nke anyị biko bịa nso ka ị were oche anyị akpọọla gị n'isi oche biko dj oke azụ nọ here biko chief injinia nnadi iwuoha ị ga-abịa ka ị were oche maka anyị akpọgo gị before yes eh, biko eh, oke azụ ị ga-abịa ị ga-esi ebe a maka na ebe a e nwere go slow the other side eh. ị ga-esi ebe a abịa oke azụ anyị nwee ike nye gị oche kara aka onye a onye a nọrọ Morgan State University onye anyị na-ekwu maka ya

enwe ya na-eri ego ọ naghị agwụ agwụ anyị echie ya eriwe agwụ agwụ n'ala Igbo niile onye a wụ the former president of Ụmụ Igbo in the whole USA and Canada chief George Mbagwu erighị ọgwụ ọgwụ nke ndị Igbo niile biko DJ enye ya oche ka ọ bịa were DJ nye anyị egwu ka ọ bịa were oche erighị ọgwụ ọgwụ erighị ọgwụ ọgwụ eriwe ọgwụ ọgwụ eriwe ọgwụ ọgwụ ị ga-abịa mụ na gị eme nna gị oke ọsị mgbe a chọrọ ịkpọ gị ka

biko onye ọzọ anyị kpọrọ n'oge mbụ mana e nwere ebe a sị ọ nọ ọ bịarutego onye a nwanne anyị nwoke kalu kalu onye wụ kalu kalu nke anyị biko dj nye ya egwu where is my own brother and a personal friend Chief Kalu Kalu, where are you, my brother? Chief Kalu Kalu, where are you? Chief Kalu Kalu. A sị na ọ na-abịa While we are in this mood, ndị kichin biko gbanụ mbọ hụ na nri a na-ata na-aga ọfụma ọfụma. While I take the microphone to the man who represents Oba the Great, the ambassador in the house, Chief Sir Godfrey Owaran Udamba Kizu. The cup, over to you, sir. ndị nze na ọzọ kwenu ndị ICOTTH kwenu all title holders nọ nga kwenu igbo wụ igbo kwezuonu um, I hope unu na-anụ ihe m na-ekwu unu ga-atụ ntị

No, ha ha ga-anụ anụ. In the first place, I want to thank uh, ndị nze na ọzọ for today. And most especially, I want to thank you for hosting my Eze last October, if you recall. Ebe Akajiri.

sị na onye nna ya dị iru ochi na ọ na-esiri ihu ụzọ anaghị agba aka dị ụzọ anọdụ ilu m chọrọ ịtụrụ unu taa nnabe sị ma akwanyere ya ugwu na ya bịara ọbịa na ọ kwanyere ya ugwu maka ya bịara ga-ala ala rute mụ na nwunye m Lady Charity nwere anyị si New York gbara bịa here Chief Iromụọ si Philadelphia unu agọwa ọjị a sị ma eze nọ here ọ ya gaara agọ ọjị ọkwa eziokwu ndị ICOTTH ka m jiri atụ unu mmụọ um, and, um, iwu ala ihu ọrụ a kwesịrị correct this thing but nobody recognize that Eze Nwokenna nọ here represented by us so onwe otu mere onye akara patron unu i will take it back to him mgbe a na-eke brochure i told um, nze na ebe asha biko nye m otu

um, ma eze bụ onye omenala Igbo dị mma ọ na-emesi ike ọ wa na aja eze if you know more about him just go to YouTube google Eze Nwokenna you get more about him ma ihe o kwuru gbasara Ruga currently ma nke o kwuru gbasara um, Biafra all those things so I'm not going to bore you so that because time agwụla then the only thing na-agwa unu uh, omenala ga-adị um, some of us dịkwa grounded in it I should have been the prime the traditional prime minister but a na-enwe abụọ the one nọ nọ n'ụlọ mụ nọ here representing the diaspora uh, community so whatever unu need-iri training for ndị Igbo ah, unu kpọtụrụ eze anyị ọ ma more than that unu emeka ọma ndewo Thank you, the great ambassador representing about the great. Biko, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na mmadụ ga-esi n'ụlọ ya. Kpọrọ njike, na nwa na-akpọ onye kpọrọ ya oku. ọ naghị akwanyere onwe ya ugwu ma wee kwanyere onye bịara na be ya ugwu ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ihe ga-awụ the last the last thing that I'm going to make the next I will be calling you by name and I hope you will not feel embarrassed if I do so ụmụnne na ụmụnna ya ọ bụrụ na ị bịa n'aha ndị nze na ọzọ ị ga-akwanyere onwe gị ugwu nye ndị nze na ọzọ ugwu ọ wụrụ na ọ ka na-aga na-adị rowdy aga m akpọ gị by name at the wooden logo ụmụnne am I communicating am I communicating please don't feel embarrassed if I, if I do so because I will ma nwoke ma nwaanyị n'ebe a kwanyere m ugwu kwanyere m ugwu

imeele Honorable MC ọnụ na-ekwuru ọha injinia ọfọ Igbo keleenụ Igbo mma mma nụ biko ndị isi oche Honorable Chairman ndị niile chiri echichi ndị nze na ọzọ ekelele m unu na ikike ndị nze na ọzọ nyere m n'abalị a ka m ji na-anakwute unu niile na-asị unu na-abịaruole okwu m ga-egbu ya nkenke unu gaa na the brochure page nọmba 4 nọmba 3 unu ga-ahụ ozi m gbasara but due to ohere anọghị agaghị m agụ ya n'usoro n'usoro but eji m aka na unu nweta ohere unu ga-ele anya gụọ ihe m dere n'aha ndị nze na ọzọ obi dị anyị ụtọ ịnakwute unu ịbịa kwado anyị na ịkwado omenala ibulite omenala Igbo obi dị anyị mma ihe m ga-asị unu geenụ ntị na omenala anyị na-eme maka ebe a na-ekwu ụdị ihe a na-amụta ihe o nwe onye ma ihe niile o nwe onye wụ nna m ọha biko ụmụ unu ka ha na-ege ntị ndị na-amakwanụ na-egekwe ntị maka a ga ihe ụmụazị mụtara na mgbe ha dị ntakịrị ha na-echeta ya ma ha were ya tookwa obi dị m ụtọ na unu bịara o nwere ndị na-ekwu na omenala ndị Igbo ga-anwụ ọọ onye mgbasi ọọ o nweghị ebe ọ ga-aga ndị dịka nze na ọzọ ICOTTH like minds Baltimore Igbo School na ndị ọzọ wụ cultural organization na-help na-akwado omenala ndị Igbo o nweghị ebe omenala ndị Igbo ga-aga anyị ga-agwa ndị UNESCO na o nweghị ebe ọ ga-anwụ site na ịsụrụ ụmụazị anyị okwu Igbo Igbo amaka biko unu niile bịara na achọrọ m ka onye ọbụla tụsịa anyị kwadoro nri pụrụ iche our royal ladies our lọlọs royal ladies unu lee anya na back page ha dị instrumental to ihe niile anyị na-eri so anyị nwere ka a na-eri eri ka a na-aṅụ aṅụ ka a na-amị amị ka a na-ara ara ababa anyị nọ dị ya ihe ọbụla unu chọrọ anyị ga-enye unu onye ọbụla na-erighị nri bịa to me aga m ahapụ isi oche ebe m nọ maka awụ m servant leader amasa bụ onye ahụ bikonu anyị ekelela unu mgbe ọbụla anyị ga-eme ihe ịlaunch CD anyị ana m arịọ unu ihe egwu ọdịnala ihe egwu ndị Igbo ihe ọbụla pụtara gị i tinye were otu CD a ị needịrị ya ọ bụ omenala ndị Igbo adị m aga m arịọ Chineke nna ebe ọbụla unu si weta ego were kwado anyị na CD a Chineke nna ga-enye unu okpukpu iri in Jesus name na-arịọkwa unu mgbe unu ga-ala ọ ga-aga akpọ unu n'ụkwụ unu nọrọ n'ihu na-aga ọ na-akwụ n'azụ unu nọrọ n'azụ ọ na-akwụ n'ihu n'aha chineke ka m na-arịọ unu in Jesus name honorable MC ka ọ dịwa a na-akụkọ aka ebe a bikonu yes eh. unu ma na onye ọbụla nọ ebe a wụ nwa igbo onye ọbụla nọ ebe a wụ nwa igbo wụ nwa igbo kara aka e nwe onye kwuru ihe n'abalị a enwere ihe anyị kwuru ihe n'abalị a ụnụ ma na onye ọbụla na-awụghị nwa afọ Igbo kara aka kwuo eziokwu ọwụ na anyị na-enyo gị enyo anyị nwere ike kọọ gị obere ihe maka enweghị onye n'ebe a anyị na-enyo enyo aga m ayọ DJ maka enwere ndị anyị na-akpọ ndị Igbo skuul biko geenụ ntị o geenụ ntị o enwere ụmụaka anyị na-akpọ Igbo skuul ndị na-agụ akwụkwọ n'olu Igbo ha nọ ebe a n'abalị a ha jiri bịa kelee anyị ọ ga-adị mma maka ụmụaka abịa ebe a bụ ikele anyị anyị akwanyere ha buru ugbo mgbe ọzọ asị ha gawa akwụkwọ gụma akwụkwọ Igbo na-eme gịnị ha nwee ike ịga ọwụ na ha na-eme ka anyị na-eto ha anyị a na-akọ akụkọ ebe a ga-aga ịṅụ mmanya na ebe anyị ṅụrụ mmanya asị ha ga mgbe ọzọ ha ga-aga biko geenụ ntị ana m ayọ chief eh, Anthony Iheanacho the principal of Igbo school ka ọ bịa m nso were igwe eji ekwu okwu kpọta ụmụaka anyị a onye a wụ onye ọkaikpe wụ principal ndị Igbo school ngwanụ chief over to you sir Cha cha cha cha cha! Igbo kwenu! Igbo mụọnụ ihe oge eruru abụghị ụsa nwoke ọma enyi ọha egbe na nwa ya yi otu ọbụla ee ụmụnna m biko ndị a ga-atụ anya ha ga-abata ugbu a wụ ụmụ akwụkwọ Igbo nọ na Baltimore a na-ekwukwu ya na-ekwukwasị ya onwe onye Igbo nọ ebe a ọ na-ewute m kamgbe m ji bata ebe a taa na ihe ha ka ọgbakọ ndị Igbo ihe ha ka nze na ọzọ ndị Igbo na-eri ji abịa nga a na-asụ bekee a na-asụ oyibo ọwụ na amụ ha amụ ka ọwụ na-apụ ha apụ nsogbu anọha ama m na otu a ka ọ dị ihe ọ dịkwa mma biko na onye ọbụla nọ nga na-asụ Igbo nwa afọ Igbo sụọrọ nụ anyị Igbo anyị amara ụnụ na-asụ igbo ụmụaka anyị kpọrọ bịa nga ha na-amụta ndị onye sikwa n'ezi bịa na-anaghị abụ igbo ya jụọ nwanne ma ọ enyi ya kpọrọ ya bịa m na-ele ihe e kwuru gị kọwa ya n'asụsụ igbo abịa nke ụnụ na-asị ndị na-asụ bekee a na-asụ igbo etinye ya nụ o nwere ike ịbụ mmadụ mmadụ ha mma ụdọ igbo ụmụnna na nwụchiri o otu o aga m akpọbata okorobịa ị mara na ihe mụ na gị kpara okorobịa ka ị wụ anyị ga-akpọbata nwa anyị otu n'ime ụmụ akwụkwọ na-akụzi Igbo na Baltimore ụlọ akwụkwọ Igbo nọ na Baltimore adịghị karịa otu maka ihe m ji na-ekwu ihe a wụ na otu ọgọdọ ka ele na nwa ya ma nkọkọ esowa abụrụ ihe ọwa onye ele ya ihe ọwa onye obodo ebe ya ele asụsụ ọ na-asụ mana ọ na-ewute m otu ụbọchị si dị taa ka anyị kpọpụta ụmụaka a ha bịa ụmụaka anyị ha biko bata ndị

ọ ihe anyị ji na-eme ihe a oke bekee kawa nka ọ ṅụwa ara ụmụ ya obiọma na-agba m taa bụ na ka ihe a nọrọ nga ahụ ndị Igbo o nwere aha abụọ ndị Igbo na-anaghị aza ndị Igbo anaghị aza ọla n'iyi ma gagharịa ọzọ ndị Igbo anaghị aza mụọ azụ ala ha ji mụọ azụ ọ wụ aha onye mụrụ nwa ya zụọ Igbo kwenu o ruole mgbe a ga-eji mara aha nna anyị maka na ọ bụrụ na ahụhụ na nta agwụrụ agwụ ndeewonu ka anyị nụ n'olu nwata akwụkwọ anyị a Ndị nze na ọzọ, ndị nke onye echi ya zere anyị bụ ụmụaka BIC Baltimore Igbo School na ebe a taa iji kwado iri ji ndị nze na ọzọ unu ma na otu akwa si pụta n'ime ọkụkọ ka ọkụkọ si pụta n'ime akwa ndụ azụ ọbụla bụ ndụ mmiri ọ bụrụ na omenala na-adị gị mma

a na-eme a na-eme ọnwụnwa a ị pụọ n'ụzọ zie ọ na ị hụrụ na Baltimore ma ị hụrụ na Delaware gị jụọ ya ị wụ onye ebee ya sị na ya wụ onye Igbo kwa eziokwu mana unu akpọpụtaghị nwa unu ọkwa ọ na-amata dị anyị oke mkpa ọ dị ị nwere ụmụaka ị mụtara nọ na ya na ha bi nọ n'obodo oyibo a kpọtara anyị ha ndị ụlọ akwụkwọ na-akụzi Igbo anyị ga-etichapụta ha kụziere ha ka ọ ga-abụ a hụ mmadụ n'ụzọ a jụọ ya nwa olee aha gị ya sị aha m Baltimore aha mmadụ Baltimore ọ wụ aha mmadụ biko ụmụnna m na awụtụrụ onwe ihe otu eji ya chi ala ka ahụ Baltimore Igbo School, anyị abịa o